mmụọ nsọ afara is like explaining mmụọ ji ala Igbo niile but ha na-akpọ ya n'ụdị dị iche iche n'ọnụmara niile or community niile like I said earlier Amadioha is not idol. As a matter of fact, a na-akpọ a na-akpọ ya Amadioha dị nsọ. Maka it forbids evil. Ọ dịghị alaiki ihe ọjọọ.

to protect us, to guide the nation, to protect the land, to protect the people, to protect the community. Like what happened in the past. a sị na mgbagharụ nke mmụọ nsọ ma e kwujọọ mmụọ nsọ na ọ na-ete aka ọtụtụ oge maka na ha kwujọrọ mmụọ nsọ sị na mmụọ nsọ nke onye nwe anyị wetara anyị na ọ bụzi ife idol like m gwara unu as God have said it na ọ bụrụ na anyị ga-aghọta nke ọma na ihe onye nwe anyị na-akọwara anyị maka na o nwere eziokwu ndị onye nwe anyị na-akọwara anyị ga-atọ anyị na ihe agbụ nke inweta Biafra nọmba 1 ọ sị na ndị ochie efeghị idol nọmba 2 ndị ochie egbughị ejima nọmba 3 ala Igbo a na-ekwu okwu ya ala Biafra bụ ala ndị eze na lọlọ ama m na ha na-akpọnụ a na-akpọ lọlọ ugbu a na-akpọ queen ị kpọọ ya n'oyibo ha mee ya accept mana ị kpọọ ya eze nwaanyị ha agaghị eme ya accept mana ọ n'asụsụ anyị ka a sụrụ ya hey ebube dike oke mmụọ karịrị mmụọ hey the mightiest messiah hey chi maara okwu ya onye na-ekwu eziokwu ya wee na-ezi ozi ya exactly what i said exactly what the spirit said he said when you call them queen lọlọ they will accept it but, but ị kpọọ ha eze nwaanyị or nwaanyị eze mana nwunye onye eze right that's what it is they will not accept it maka na a sụrụ ya n'asụsụ anyị come holy spirit afara they will accept it mana a sị bịa mmụọ nsọ afara bịa mmụọ nsọ amadi ji ọha niile they will not accept it ọ gịnị ji obodo kwanụ a ga-amata n'eziokwu niile marakwa na ndị anyị a na-ekwu okwu ya etisasịrị obodo niile na akpọrọ ha n'ike maka ihe a na-ekwu bụ eziokwu nọ na ihe a maka na eziokwu a bụ ihe ga-atọpụ anyị n'agbụ nke nwere onwe liberate our people in captivity and also give us our Biafra nation as God have promised. Why do I say that God have promised? Because I have been asking God also, praying, asking God, because God, Chineke Nna, nke kere anyị, nke anyị na-aza aha ya, ọ sị na o nwere reason mere na anyị ji aza aha ya. Na mgbe ochie ala na ọ a must na anyị ga-azarịrị aha ya maka na ọgbụgba ndụ anyị na onye nwe anyị. ọgbụgba ndụ nna nna ochie na onye nwe anyị na anyị ga-azarịrị aha ya merenụ enwere ndị a ka ebu n'afọ asị lekwa ihe a ga-akpọ ha tutu na ọgbụgba ama nke onye nwe anyị the same way esi gbaa ama aha aha ọbụla nọ n'ala Igbo there is a reason for those names merenụ m ji bido jụwa ka m mata this biafra a na-akpọ maka ọtụtụ na-asị ee why not igbo nation ụfọdụ asị hi why biafra ụfọdụ asị so m bido na-ajụ onye nwe anyị ya sị na ọ ga-abụ biafra ee ebube dike oke mmụọ oke mmụọ karịrị mmụọ ọdụm ebo juda the mightiest messiah ya sị na aha ahụ bụ biafra m sị ya nwanyị ya asị m na ihe mere nụ bụ na ndị anyị aghọtaghị na the name Biafra as a matter of fact na the full name wụ bịa mmụọ nsọ afara na mgbe ochie ala ịjụọ ha kee ndị ha bụ ha sị na ha bụ ndị ama nke mmụọ nsọ afara mmụọ nsọ na-ama ha but guess what emebichara ihe niile a n'obodo anyị ma ọ ha nwa bụ ndị nọ n'ime ụlọ ụka today bụrụ ndị prophet and prophetess ha sị na ha bụ ndị nke chukwu okike abịama ndị na-agba ama nke onye nwe anyị ndị mmụọ nsọ nke onye nwe anyị na-ama so what is their first request n'ebe onye nwe anyị nọ mgbe ọbụla ha na-ezukọ ka ha wee kpọkuo onye nwe anyị bịa mmụọ nsọ afara bịa

but when you put it together as one name ha asị na idol onye nwe anyị asị before ndị mba ọzọ batara obodo mebishie ihe niile na ha makwa na ihe wepụsịrị bụ ihe niile ga-eme ka a mara ha si ndị nke Chineke

ka ebule ọnụ ụzọ ebighị ebi did it match with the prayer that the Lord wants you all to pray Biafra will live forever mmụọ nsọ afara will live forever when you say Biafra will live forever. Biafra, Biafra will stand forever. mmụọ nsọ ahụ nke onye nwe anyị zitere anyị nke ahụ na-adịghị achọ ihe ọjọọ n'obodo will stand forever upon generation to generation to come. ị mara ihe mere na ọ bụ na onye nwe anyị kpọrọ m gawa n'akwụkwọ nsọ n'abụ ọma 24 wee na-asị m na ihe mere ebe ahụ na ọ gbasara anyị nwa ihe mere na abụ ọma ahụ gbasara ndị biafra ndị igbo maka ọ sị na biafra niile wụ igbo agwala m unu na o nwere ihe ọ sị mere n'ochie eji save ndị ejima enwere side a na-akpọ igbo ahụ ndị ejima ejima nọkọrịsịrị ọdụmegwu juda mightiest messiah ọdụmegwu juda agwago m ihe kpatara ya e nwere ọtụtụ ihe nke o mere n'ịgbanwe asụsụ iji kpuchitekwana ndị ya mana o mechaa ha niile ga-asụ igbo ka onye nwe anyị kwuru site n'ọgbụgba ama ya mgbe ọ ga-emezi ozi miracle of God onye nwe anyị wee na-ekwu okwu wee na-ekwusi ike concerning mmụọ niile nke nọ n'ala Igbo ọ sị the thought I have for you all is of good and not of evil to lead you all to that expected end. mmụọ niile ahụ a na-akpọ aha ha bụ mmụọ nsọ is like mgbe a sị guardian angels to protect us na ihe niile ahụ bụ aha ya so that ihe ọjọọ agaghị abata n'obodo ya sị anyị na mgbe ochie na ya bara na ya na-abịa n'ọtụtụ ụdị dị iche iche na enwere ihe eji etu ya oke ọdụm loro ọdụm oke agụ loro agụ oke enyi loro enyi oke ehi loro ehi ma ọ bụ oke eke loro eke enwere ndị na-aza mgbe m nọ n'ụlọ m na-arụ ọrụ n'ụlọ enwere onye na-aza nne eke enwere ndị na-aza omebi ada agụ eke nne anyị na-aza ada agụ my mother enwere ndị na-aza ada ehi enwere ndị na-aza um you know um enyi mba ọpara enyi ọdụmegwu juda sị there is a reason for that how many ka ọ dị ise ka ihe anyị na-ekwe ise otu a ka ọ ga-adị ka ọ dịrị anyị na mma ọdụmegwu juda na-agba ama na-ekwu ọtụtụ ihe dị iche iche ka ịka ya si nyechaa ndị ya ihe niile ya na ya na-alụrụ ha agha n'ụdị dị iche iche nke unu ma na enwere ọ dịka otu a na-akpọ ikputu na na obodo anyị ha na-adị ha eme ihe ihe ọjọọ mana ọ pụta n'ehihie a sị na awọ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu ọ pụta n'ehihie ma ọ bụ ọ bịa maka na mgbe ochie a na-asị ihe ndị ahụ lụụra ndị ochie agha n'ụdị dị iche iche ha hụ ndị ji ihe ọjọọ bata n'obodo ha mee ka ndị obodo mara mana onye nwe anyị gwara m na ọ ya nwa na-eme ihe ndị ahụ na ọ ya nwa na-abata n'ime anụ ndị ahụ wee lụọra ndị anyị agha mere ndị anyị ji asị na ọdụm nke anyị ọ dị iche ehi anyị ọ dị iche agụ anyị ọ dị iche enyi anyị ọ dị iche eke anyị ọ dị iche maka the expectation he had for us abụrọ imere anyị nwanyị kama na ọ bụ ịlụrụ anyị agha maka mgbama ihe ọjọọ batara n'obodo onye nwe anyị wee na-agba ama niile a wee na-akọrọ anyị ka ịkwanụ ka ndị ya ga-esi ebetere ya ihe ọma ọ na-achọ imere anyị ọ gwara m na m kpewe ekpere biafra ịbịa this year this year I have said it several times this year and ka e release ndị anyị less than no time release maazị Nnamdi Okwuchukwu Kanu Hamadike one of Biafra land release maazị ekpa simon njọkụ odogwu one of biafra land release them ọsịsọ ọsịsọ maka na onye nwe anyị sị na ọ ya nwa na-alụrụ anyị agha na ihe mere na mgbe mbụ ya dịka onye nwe anyị ọ nọ ya ọgụ ada ihe niile eme ọ sị na ya zichara ha ozi there is a process and also there is a process nke onye nwe anyị maka na ọ nọ na-ezi ha ozi na-ezi ha ozi ihe e kwesịrị ime ọ bụrụ na e follow ihe e kwesịrị ime na ya nwa bụ onye nwe anyị ga-alụrụ anyị agha niile na enwedịghị ihe ọbụla na anyị ga-anọ otu ahụ ihe niile anyị sị ee eh, Biafra nation yes God's own nation now last time m ziri ozi ị ma na mmụọ nsọ nke chineke nke ala biafra chọpụtara na ndị mmadụ gara behind their closet na-amock ozi m ziri onye nwe anyị asị okay na ha ama ihe mere mgbe ochie na ihe mere mgbe ochie bụ na ewepụsịchara aha onye nwe anyị nọ n'aha anyị niile gara igosi that na our nation bụ God's Own Nation ewepụsịcha ya onye nwe anyị asị because they went behind their closet and mocking on this message that I delivered agwara m unu na ọ bụrọ n'ike aka m kama na ọ bụ n'ike nke onye nwe anyị ka eji na-ezi ozi a n'ike nke mmụọ nsọ Chineke ya sị because of that na a ga-etiga aha ya na a ga-etiga aha ya na that our banner because ọ sị na ihe mere bụ wepụsịcha aha ka obodo hapụ iyi obodo nke onye nwe anyị na he dwells there it doesn't matter what people said ya sị na eze ebube dike ka ya bụ n'ebe niile edere dike dike oke ọdụm oke ọdụm ha ewepụsịcha ya tiga ya atụrụ na ya abụrọ nwa atụrụ na ha symbolized as nwa atụrụ na ọ bụrọ nwa atụrụ ka ya bụ ihe ise a ya kpọrọ anya ahụ ka ihe ọ bụ oke ọdụm oke agụ oke enyi oke ehi oke eke ihe ise ahụ kwebere nnụnụ mee isii otu a ka ọ ga-adị ka onye nwe anyị na-ekwu na ihe eji mara ya maka na ya bịara n'ụdị dị iche iche n'ime ihe ndị ahụ wee lụọra ndị anyị agha ke ndị na-arefer ya nwa atụrụ nke chukwu nwa atụrụ nke chukwu no no no no onye nwe anyị sị no na ya jọsụrụ gba ha nkịtị oke ọdụm nke Chukwu ọdụm ebo Juda onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ah, ọdụm ebo Juda ọ sị na ya bụ eze ebube dike kee ka a ga-esi na-asymbolize ya as nwa atụrụ who does that ọtụtụ ama ka onye nwe anyị na-agba wee na-asị because of that na ha gara na-amock ozi nke onye nwe anyị na ya ahụgo ha niile that are betraying the coming of Biafra ya wee na-asị ha time for confession hey ebube dike oke mmụọ karịrị mmụọ mmụọ dị nsọ ọdụm ebo juda hey eze nzọpụta chi na-atọ ndị ya n'agbụ ọ sị it is time for confession whether you be dpf or dpm or coes or cos or dpo or president or senator or governor whoever you are and you have betrayed Biafra as a matter of fact na ị narago ihe to betray Biafra or you have been betraying ọ na i so na ndị nara ihe na-agwụ na ma onye nwe anyị na-agba mmụọ nsọ nke Chineke mmụọ nsọ ala Igbo oke mmụọ ala Igbo ọ sị na ha bido confess wa maka na ya ma ha niile ma ndị nke ji aghụghọ ha rụgara ndị erigeri ọrụ claimụọ na ha na-achọ Biafra na ya ma ndị niile ji obi ha niile na obi ọcha ha na-achọ Biafra agwara m unu na ọ pụgo ọ bụrụ ihe egwuregwu mmụọ nsọ Chineke nọ na ihe a na-eme ya wee na-ajụ ha ajụjụ na-asị ha kee ka unu ga na-esi na-abụ abụ a na-asị ihe a na-eme bụ ihe mmụọ

onye anyị na-achụrụ aja bụ nụ dike ị ma na ihe anyị na-eme o ihe mmụọ dị nsọ ebube dike mmụọ nke dị nsọ onye na-edu anyị o mmụọ nke dị nsọ onye na-enye anyị bịafara chi nwere onwe ị ma na ọ bụ ya o eze ebube dike ihe anyị na-eme na ọ bụ ihe mmụọ dike a na-achụrụ aja bụ oke mmụọ chei ọdụm ebo Juda odogwu n'agha onye anyị ji eme ọnụ ọha ndị kele ihe anyị na-eme ma ọ bụ ihe mmụọ dike a na-achụrụ aja bụ oke mmụọ now tell me did you understand that song very well if you know about that song you cannot be playing and joking with Biafra bịa mmụọ nsọ afara come holy spirit of afara ọ mmụọ nke chineke aghụgha n'ọnụ ya so ọ bụrụ na anybody anarago anything ọ na-ewere ụzọ ahụ wee na-emegide ọbịbịa biafra ya mara na mmụọ biafra na-ekwu okwu ya bụ mmụọ nke na-echekwa anyị na-edu anyị na-echekwa obodo it's like you're fighting against the Holy Spirit that dwells in you that's what the Lord is talking about and he said he knows all of them and it's time for them to confess ebube dike ebube dike eze na-achị ụwa niile the mightiest one in battle oke mmụọ karịrị mmụọ ochie dike ochie dike oke mmụọ ala igbo jehova biafara naanị ya bụ alfa naanị ya bụ omega naanị ya bụ onye mbụ

e kwujọrọ mmụọ nsọ nke chineke ndị mba ọzọ batara wee sị na mmụọ nsọ nke chineke na-aguide obodo wee na-eme ka ihe ọjọọ ghara ịbata na ọ bụzi idol onye nwe anyị asị ka ya lewagodi ha from that time up till now nothing nothing ọ na-eme

ihe na-adịghị ekwe omume ka ọ na-eme so ya mere onye nwe anyị wee na-ekwu ọtụtụ okwu gbasara ndị na-ebetray the coming of Biafra ya jụọ ndị a na-akpọ agụ na-eche mba vigilante group ha makwa na ọ aha onye nwe anyị ka ha na-aza and when they fight against the coming of Biafra they are fighting against the spirit that is guiding them also they are fighting against the Holy Spirit of Ala when they fight against the coming of Biafra. Hey! Ebube ndị nsọ, ebube dike, ochie dike, onye ji ike, the mightiest Messiah, ọdụm egwu Juda. Ya wee na-ajụkwa ndị nke a na-akpọ asị udo ga-achị ọ udo ka ha na-eweta ka ha na-ewere were igbo rugbu igbo ka onye nwe anyị na-ajụ ha na ha mara if they fighting to stop the coming of biafra they are fighting against the spirit of the land of igbo the land of biafra that guides them wherever they go and wherever they are so that is the reason why ọdụm egwu ju juda ji sị mụ na mbụ ụzọ kọwara ha the meaning of Biafra you know our names are very long ndị mba kpọọ ya ha akpọkwa ya n'ụzọ they cannot finish all of it bịa mmụọ nsọ afara ha akpọkwa ya Biafra yes we accepted we know the meaning bịa mmụọ nsọ chineke that is the reason why he said if i write biafra i should put chineke on the side of biafra i say why he said because no bịa mmụọ nke chineke ozi a bụrụ nke mmụọ nke onye nwe anyị ọ dị onye nwe anyị mkpa na e zipụrụ ozi a so aga m anọ na nsogbu nke onye nwe anyị enwere musician kụrụ egwu a na-akpọ Mr. Flavor anara m achọ izi ozi a separate but mmụọ Chineke na-asị ka ezipụ ozi a Mr. Flavor na ndị kụrụ egwu ahụ ọ na-asị ha na ya nwa bụ ọdụm ebo Juda eze ebube dike have been guiding them protecting them na-edu ha mmụọ ala Igbo mana ihe merenụ bụ na ya agwala ha ọ bụrụ na ha na-eme Lollywood na ha rụọ ya n'ala Biafra ọ bụrụ na ha na-eme music industry na ha rụọ ya n'ala Biafra maka na enweela ọtụtụ ndị na-akụ egwu ebogasịrị ebubo na-abụghị ihe ha mere hmm, ebube dike ma ewere ya laa ha n'iyi ka ha kpachara anya ha ebe ọbụla nke ha nọ wee na-eti egwu a onye nwe anyị kpuchite ha may God guide all of them and protect us all

maka na ndị ofeke ndị ihe ọma na-eme ihe ọma na amaradụ nnọọ ha na-achọ nnọọ otu ha si eme ha mana ha na-agba mbọ ka ha eh? ma ha na-achọ nnọọ otu ha si eme ha otu a hey onye nwe anyị ekwela any plan of any evil of any kind imegide ndị anyị chineke nna kagbuo ike ya onye nwe anyị ekwela ka ọ dị otu anyị maka na e nwere egwu o tiri a na-asị egwu ahụ o tiri a na-asị ya a na-agụ ya otu a ihe nkọrọ m nke nkọrọ m the champion the lion is here nzọgbu nzọgbu enyimba enyi toonu dike aha

nọ na-ekwu okwu ya asị na ọ dị mma ka ha na-aghọta njirimara anyị ee eh? ihe nkọrọ m nkọ nkọrọ m the champion the lion is here nzọgbu nzọgbu enyi mba enyi toonu dike aha kemgbe ọ kụchara egwu ahụ ọ maghị ihe na-emenụ the lord has been guiding him every day onye nwe anyị na-asị kpee ekpere n'isi ya ka o kpuchite ya asị m onye nwe anyị ya kpuchitekwa anyị niile ma ha anaghị aghọta ihe onye nwe anyị na-eme amaghị ịhụnanya onye nwe anyị hụrụ n'egwu ahụ when you describe the Lord very well ka ị ka a ga-esi na-akpọkwa na onye nwe anyị nwa atụrụ onye nwe anyị sị na oke ọdụm ka ya bụ the lion e nwere ihe merenụ onye nwe anyị ji kwuora m gbasara ugwu ọdụm dị nsọ e nwere ihe o ji kwuore m maka ugwu ọdụm dị nsọ e nwere ama nke onye nwe anyị gbara gbasara ihe dị otu ahụ ya wee na-akọwara m ihe niile dị iche iche otu ya na-ara esi abata n'ime ọdụm were lụọra ndị anyị agha there is a reason why e ji akpọ ya ọdụm ebo Juda maka na e nwere ọtụtụ ihe merenụ biko unu ewela iwe na the noise because ụmụ nwa alọtagozi akwụkwọ so e nwere ọtụtụ ihe merenụ n'oge ochie ahụ ebe e deziri ọdụm e wepụ ya tiiga atụrụ ọ bụrụ nwa atụrụ a naghị describe onye nwe anyị eze ebube dike asị nwa no maka onye nwe anyị wee na-ekpuchite ha wee na-asị ha biko na ha lezie anya ha niile tiri egwu ahụ another person nọkwa na ya aha ha niile awaga nke ọzọ bụ um, Yusuf Edochie ee onye nwe anyị na-asị na ha kpachara anya na ya nwa bụ Chineke has been protecting them maka na ebe ha na-eti ihe anya ebe ofeke elu elu mgbe ọzọ na-achọ otu eche eme ịkpị ha nwa na-achọ otu chineke ga-esi nye aka anọkwa nne mana ndị o asị m onye nwe anyị wezuga ihe ọjọọ ndị obi na-adịghị ihe mmadụ ibe ha na-anaghị amasị ihe a na-achọ e nwere ndị na-achọ nnọọ ka ọ bụrụ nnọọ imebi ihe mmadụ ibe ha na-eme a na-asị onye nwe anyị kpuchite ha niile kpuchitekwa anyị nwa ka mmụọ nsọ ala igbo mmụọ nsọ biafra chebe anyị niile ha make sure na ha dị against the coming of the biafra because the coming of the biafra is the coming of the holy spirit of ala igbo nke onye nwe anyị nyere anyị na mbụ na-echekwa anyị nke nakwa na-echekwa anyị ọpọrọ ihe niile a merenụ mana ọ na-achọ ka anyị matakwa nke bụ eziokwu a asị ha onye ọbụla kpachara anya make sure na ha adịghị against the spirit of Biafra ha ekwekwala ndị Nigeria ghọrịa ha maka na onye nwe anyị ga-emecha ihe niile a ka onye nwe anyị ga-esi mechaa ya wee nye onye nwe anyị ekele ya wee na-agụ egwu ahụ sị osebụrụwa nọnyere anyị n'ime egwu ahụ onye nwe anyị wee na-ajụ ha ama ha ihe eze ebube dike na-achọ onye a kpọkwara eze jizọs maka na ndị anyị tufusichara ihe anyị niile ya sị ekele dịrị chineke ka ha ghọtara njirimara anyị ihe nkọrọ m nkọrọ m dị champion the lion is here nzọgbu nzọgbu enyi mba enyi hey! toonụ dike aha eze ebube dike aha ochie dike aha never done my meal because enwe m ike go ya style also asị m onye nwe anyị onye na-agba ama ya nara ekele because m nọ na-eche ka m zie ozi ahụ nes ma ebisie ya separate mmụọ nsọ chineke ekwe ya sị kwuo ya nga ka ha ziruo ole ya biko a na-eje eje a na-ala ala ebe ọbụla ha na-eje ha kpachara anya they will not understand there is a reason why onye nwe anyị ji na-asị ha buru ihe a ha gawa Biafra ma ọ bụrụ na ha ga-aghọta ejee ha mba elu elu jee mee ihe mee ihe ha biko kpachara anya maka na enwego ọtụtụ ndị musician na-adịrọ ihe ha mere mana ebube eburu ha ala ha n'iyi ma asị m onye nwe anyị ekwela ka ọ dị otu ahụ onye nwe anyị kagbuo ihe ọjọọ niile ebumnobi ọjọọ niile every evil of any evil plan of any humankind ka m na-asị god forbid that evil may god cancel that evil hey! in the mighty name of eze ebube dike eze ihe na-achị ụwa eze Jesus you can call this god in your own language that you want that's fine mana anyị nwa bụ ndị Igbo o nwere ọtụtụ aha anyị nwa bụ ndị Igbo anyị bụ ndị Biafra Igbo niile bụ Biafra niile bụ Igbo ka Onyenwe anyị na-akọwara unu o nwere ọtụtụ aha anyị na-akpọ Onyenwe anyị e nwere the reason why e jigo aha ndị ahụ ha niile bụ aha Onyenwe anyị ọ bụ aha Chineke and Onyenwe anyị wee sị na a ga-etige aha ya maka otu ige aha ya na the next distin ka m ga-akọwa ihe gbasara nke ahụ ka Onyenwe anyị si tiga aha niile nke ga-anọ na banner anyị maka otu ọ sị na ọ nọra before before ha ewepụwe wepụwe wepụwe wepụwe wepụwe wepụwe ka ọ hapụ iyi God's own nation na Onyenwe anyị wee na-agba ama na-ajụ ndị a na-akpọ ha kpọrọ onwe ha Rivers State na-akpọ onwe ha Port Harcourt na-ajụ ha ajụjụ sị ha sị na ala Rivers State na ala Port Harcourt na ọ nke onye maka na mmụọ na-ezi ozi bụ mmụọ ala Igbo mmụọ ala Biafra the Holy Spirit of God dwells in the land of the gboo gboo gboo ndị gboo hey ebube dike eze na-achị ụwa niile ọha ji ụwa niile the most holiest spirit gaa jụọ ajụjụ mmụọ ozi chineke n'ezi ma ọ bụrụ nke ihe a ya wee na-ekwu okwu ekwusi ike na-asị ha ha sị na ala Port Harcourt Rivers State na ọ nke onye na ha marakwa na ọ bụ ya nwa bụ onye tigara oil n'ala tiga gold tiga bronze tiga silver tiga ihe niile na ndị anyị ejirigo ya rụọ ọrụ na gboo gboo gboo tupu ndị batara obodo abata obodo ka ha mara amara na ha lechara obi ndị Igbo e dere ha gaa change ya to Oyigbo na ha gbara ọsọ hei mmụọ nsọ ọ sị ha na ha gbara ọsọ gaa degharịa ya obi ndị Igbo ebube dike onye nsọ ala Igbo chi na-agba ama ma ihe kpatara ya na ha gbara ọsọ gaa dee ya obi ndị gboo gboo gboo gboo gboo na ihe ha na-agwa ha bụ na oke osimiri nke nọ n'azụ ụlọ ha na ọ bụghị onwe ya bụ Jehova na ọ bụghị onwe ya bụ agụ iyi ataghị ata na ọ bụ ya bụ oke osimiri nke nọ n'azụ ụlọ ha ọtụtụ aha nke ha gbanwere Ụmụọla chineke ha gbanwere ya Ụmụọmasịrị chineke ha gbanwere ya gbanweshị aha ọtụtụ aha ha gbanwere na ha ga-edoghachi ya back maka na gịnị Biafra nation will stand forever will live forever and ever upon generation to generation to come. When you say the Holy Spirit of God will live forever, the same spirit that dwells, that guides us, that protects us, that protects the communities, that protects the nation. Chineke wee na-ajụ ha ajụjụ Rivers State Port ka onye na-echekwa unu i kwere kwesie ike ha sị ee ekwere m na chi anyị na ya ndị m kwere unu kwere kwesie ike ha sị ee na ha kwere na chi ha na ya ndị kwere unu kwere kwesie ike ha sị ee na ha kwere na chi ndị Igbo na-ebi n'etiti ha so kee nke ha na-emezikwanụ ugbu a na ya na-agwa ha na ọ nya nwa bụ oke osimiri iyi atara ata agụ iyi nke ndị Igbo na ya nọ n'azụ ụlọ ha na ha nyere na ya na-enye ha oge iji chenji aha tigasịa ya n'aha Igbo as a matter of fact na ala ekwu okwu ya a na-akpọ ya Igweọcha that's the original name na ha mara na ọ nya nwa tigara the oil n'ala and the oil can dry away site n'ike nke Chineke so na ha ga-achọ eziokwu ahụ chọpụta eziokwu ahụ mee ihe ziri ezi nobody is fighting with them enweghị onye na-echigide ha echigide kama na mmụọ nke chineke mmụọ ala igbo na-ezi ha ozi maka na oke mmụọ nke na-etu n'ogwe sị na ya ma oke ala niile is the message rhyming are you not seeing any truth in that message ọ sị na ya bụ oke mmụọ nke na-eto ogwe mana ndị mmadụ kpọwa ha sị oke mmanwụ na-eto n'ogwe ọ sị na oke mmụọ ala Igbo nke na-eto ogwe na ya ma oke ala niile so ka ha mara nke ọma ka m chetakwere ndị nke betrayers na-ebetray ya ala ọbịbịa Biafra nara ihe Onyenwe anyị na-asị ha ma ndị kpọgo onwe ha UPSB ma ndị kpọgo onwe ha IPOB ma ndị kpọgo onwe ha ihe niile all of us wotu biafra inside BRGIE Biafra Republic Government in Exile ọ bụrụgodu na ha asị na enweghị any gọọmenti for Biafra ọdụm ebo Juda sị na ya ga-emere anyị ihe ọ ga-emere anyị maazị onye nwe anyị the god of our ancestors the god of our forefathers the gods of our land another thing reminds me ya asị there is no small god anywhere whether small g or big g god is god either na enwere mmụọ ọma or mmụọ ọjọọ mana ya enyeghị unu mmụọ ọjọọ maka na mmụọ niile nọ n'ala igbo bụ ezi mmụọ nke na-echekwa obodo as a matter of aja mmụọ nsọ maka na enwere ihe eji akpọ ha ndị ọha nsọ so onye ọbụla nke na-anaghị efe chineke mara na onye ahụ na-efe setan hey ebube dike ebube dike onye nke na-ana ọ sị those gods gods of the land na ọ bụ ya nwa kama na ọ bụ na ndị mere ihe nsọ a ndị fere ya n'ime mmụọ na eziokwu ha mere ihe nsọ bụ mmụọ nsọ nke na-echekwa ala na-echekwa obodo na-alụrụ anyị agha nke anyị na-amarọ there is no small God anywhere whether small there was a time o ziri m ozi ahụ ebe um, 2016-2017 ka m kọwara ha enweghị any small god whether big G or small G God is God now ya ajụọ ajụjụ sị are you going to say ebe unu na-akpọ eze Jizọs Jizọs because the small G the J is in small J so ọ bụrụzi Jizọs ọ nọrọ na big J ya abụrụ Jizọs J is J, whether big or small. Whether small J or big J is J. So whether small G or big G, God is God. Either na onye ahụ na-efe Chineke or na ọ na-efe Satan. Satan who comes, destroy, scatter, steal buru ihe niile gbafuo. Na ọ na enweghị nghọta. chineke bụ chineke chi bụ chi ya sị na oge eruwo mgbe ejikwa na ama ndị nwere chi ka a mara chineke bụ chineke ebe ha na-amataghị that when they fight against the coming of Biafra, they are fighting against the God Almighty's Holy Spirit. o ji na-asị ha ha makwa chi ha na-efe ọ bụrụ na ndị na-akpọ eze jizọs ga-ekwu eziokwu onye eze ebube dike bụ that it will be good ka ha mara amara ha zigakwara ha ndị igwe ọcha rivers steeti port harcourt ha zigakwara ha ozi na ọdụm egwu juda sị na oke osimiri nke nọ n'azụ ụlọ ha na ọ bụ oke mmụọ ala igbo jehova nwe ụwa na uju ya elu ụwa dum nke mmadụ bi n'ime ya n'ihi na ya onwe ya atọwo ntọala n'elu oke osimiri ebube dike ka ha mara na ala niile ahụ hụrụ bụrụ oke osimiri kama onyenwe anyị emee gịnị shift osimiri sị ka ala akọrọ dị ka anyị nwee ike nwee ala so ka ha mara chi ha na-efe ma ha na ndị na Nigeria na-epleyi ihe ahụ ha na-epleyi because of oil ha mee eme mmụọ nsọ Chineke were iwe taa oil ahụ ọ ga-adịrị ha ọjọọ ha kpachara anya ha enweghị onye na-abadị ha ọgụ kama onye na-ekpe ikpe ọ ha na mmụọ chineke nwe ikpe ka ha mara amara ọ ihe onyenwe anyị na-akọwara chineke nna mere ebere m cheta ozi a na ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere karịa chineke nke usuu niile nke ndị agha oke mmụọ ala igbo mmụọ pụrụ ime ihe niile chineke ụmụ biafra chineke ụmụ igbo anyị ga na-achọgharị chineke ebe niile ya sị leenụ ma ya dosara anyị ihe niile n'ala anyị ọ bụ gịnị mere na anyị agaghị akpọ ya n'aha ahụ ndị ochie na-akpọ ya na e nwere reason e ji tuo ya ọtụtụ aha ahụ e turu ya maka na e nwere ihe ha mere ihe ihe ya meere ha ewee kpọọ ya aha niile ahụ ọ ihe anyị kwesịrị iji na-akpọ ya aha ndị ahụ maka ọ bụrụ na ị kpọọ aha ahụ nna nna igbo adịghị oyibo ọ sụrụ ọ bụ eziokwu na mmụọ na-anụ ihe niile kama ọ ga-aka mma na a kpọrọ ya n'asụsụ anyị o nwere ihe e ji gụọ aha ndị ahụ ebube dike ka ọ bụ eze ebube dike ka ọ bụ wee onye na-emere anyị ihe dum eze ebube dike ka ọ bụ wee ebube dike ka ọ bụ onye na-achị ụwa niile

I say rejoice, the lion is here. Onye nwe anyị nara ekele Chi na-ezi ozi niile a ya nara ekele onye na-ekwe nkwa na ọ ga-emezuru anyị ihe niile ọbụla si the lion is here mbido jiwọchị because otu Chineke otu ọ na-esi wee na-akọwara m na ọ bụrọ nwa atụrụ ka ya bụ na oke ọdụm ka ya bụ you know so it's so marvelous it's so like I don't even know how to describe it ha sị na enwere ihe eji eti ya maka na mgbe ochie ọ sị na ihe a na-akpọ ndị anyị bụ ụmụ ọdụm na ihe eji mara ha na ha na-akpọ ha the lions ha checkie ya nọ either na ha na-aza agụ or na ha na-aza ọdụm or na ha na-aza ehi or na ha na-aza enyi or na ha na-aza eke n'ime ihe mere na mgbe ochie ọ sị na e nwere ihe kpatara ya maka na ndị ochie na-ama ma ya bịa ya bịa n'ime ihe ndị ahụ ịlụrụ ha agha ndị ochie na-ama enwere ọtụtụ ihe o meere ha eji tuo ya ọtụtụ aha ha ma nke e turu ya a na na-agba egbe ya na-ata nni yes ya sị m na ọ bụ oke ọdụm ka ya bụ na ya na-abata n'etiti ha meere ha ihe ịrịba ama dị iche iche and ya bata na ha na-ama na ya abịago ha nwere ike gbawa gbawa gbawa gbawa gbawa enweghị ihe ga-emesa ya mgbe ahụ oke ọdụm ahụ batara ma ọ bụ n'ọhịa ma ọ bụ ebe ha na-achụ nta ma ọ bụ ebe ha na-eme anything ya bata ha nwere ike nụwa ihe mewe anything enweghị ihe ọbụla nothing nothing enweghị ihe ga-eme oke ọdụm ahụ ha amata na onye nwe anyị abịago through ọdụm ahụ and mmata ha ga-amata ha niile egbusa kelee chineke maka na ọdụm ahụ will not have any harm to them. ha sị na nke anyị ka ọ ha etuo ya oke ọdụm ọdụm ebo Judah there is a reason why don't forget that the meaning of Judah means praise ndị na-efe ya dịka o si chọọ n'ime mmụọ n'eziokwu There is a reason why o ji sị, I am the way, the truth, and the spirit of life. because ọ na-agbara ha ama to give them the way ya wee na-asị ha nọrọ na ama eziokwu ahụ nke ya na-agbara ha to also protect them and fight for them ya wee sị ha na ya bụ spirit of life mmụọ nke ndụ nke kere mma nke ndụ the beauty of life and he dwells in us he dwells in them hey eze ebube dike ọ sị na ya bụ eze n'eluigwe bụrụ eze n'elu ụwa bụrụ eze n'ala mmụọ na anyị efilila na ala mmụọ nọ under the ground no there is a reason why o ji na-agwa anyị na ala a na-ekwu okwu ya na ọ bụ ala ndị eze na ndị eze nwanyị bụ lọlọ There is a reason why he said that. And when the time comes, we will know. maka enwere ọtụtụ ihe ọ kọwara m gbasara onye nke ha na-akpọ Noah mana enwere aha ọ kpọrọ m tụ aha ahụ ha kpọrọ enwere ihe ọ gwara m gbasara nke a nke ahụ ga-abụ nkọwa ụbọchị ọzọ ka onye nwe anyị nọnyere anyị we give him all the glory all the honor all the adoration na ihe ọ na-emere anyị we almost there step by step I said we are almost there so maka warning na onye nwe anyị na-enye na ndị na-ebetray Biafra or fighting against the coming of Biafra ha mara na ọ the Holy Spirit that dwells in us that guide us that protect the land the nation the communities ka ha na fight against and I pray for the leaders once again because he always tell me to pray for the leaders

Maazị Nnamdi Okwuchukwu Kanu Ọhamadike one of Biafraland and Maazị Ekpa Simon Njọkụ Odogwu one of Biafraland. I pray for all the leaders. I pray also for those that carry the anointing of God. Hey! maka na enwere ndị bu anointing eze ebube dike ma ndị ebu n'afọ ma ndị amụrụ amụ ma ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ma ndị nke na-etolo eto ya wee na-ajụ ha ajụjụ sị unu mara na ekere m unu n'oyiyi m mana ihe anyị na-ekwu okwu ya ugbu a bụ mmụọ nsọ nke na-abịa na mmụọ ala maka na eze ebube dike abịago several times around the world but to accept him abụrụ problem ya wee sị aga m ezitezi mmụọ nsọ the holy spirit of god onye ga-agbara unu ama bụ n'ọtụtụ ihe nke na-eme na m wee na-asị

I called upon the God of our ancestors. I called upon the God of our forefathers. I called upon the gods of the land. I called upon the Holy Spirit of God. Mmụọ nsafara, amadi ji ọha niile. Oke mmụọ karịrị mmụọ.

anaghị ekwujọ mmụọ nsọ ahụ ma ana m asị onye nwe anyị ya gbaghara nye anyị mmụọ nsọ ahụ nke o kwere anyị na nkwa ihe niile ahụ nke ọ sị ya meere ndị ochie na ya ga-emere anyị ya maka before before ala biafra ala igbo adịghị akpa ihe ọjọọ abata na ọwa otu onye nwe anyị si kwuo maka na mmụọ nsọ nọ n'ọnụ ụzọ ámá ndị ọha

ọ sị na ya bụ chi a nke na-atọ ndị ya n'agbụ ama m na ndị m kwujọrọ mmụọ nsọ a banye sị na mmụọ nsọ a na ọ bụ idol mana mmụọ nsọ a bụ ife idol n'ihi na achọpụtawo m ọ ka o kwuchara okwu ya sị ọ bụrụ na ofu onye ga-aghọta eziokwu a that he is ready to liberate our people uche ekwetago ọ gị kwetekwe na ihe a na-ekwu gị onwe gị kwetekwe maka na o nwere okwu o kwuru ya sị na o nwere ihe mere ya eji gị ụmụ obi ekwensu ike egwu egwu maka na ụmụ obi ekwensu ike mgbe ochie ala ha na-aghọta ihe onye nwe anyị na-ekwu ama nke onye nwe anyị na-agba na ha na-aghọta ụmụ obi dike ndị ha na-akpọ ụmụ obi ekwensu community ụmụ obi ekwensu a onye nwe anyị sị na aha ahụ bụ aha ya agaghị asị na ọ bụ aha satan na ọ bụ aha satan ihe e kere bụ mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ god ọdatị mmụọ ọjọọ satan ọ ihe nọ na ya is that na onye ahụ na-akpọku chineke nke usuu niile nke ndị agha oke mmụọ karịrị mmụọ ọ na ha na ala ahụ ma ebe ha na-efe chineke na ha na-efe satan ọ bụrụ ụmụ obi ekwensu ike ọ bụrụ satan ka ha na-efe ọ chineke ka ha na-efe and aha ahụ bụ aha nke chineke maka chineke sị na ọ bụ ya bụ ebelebe na ọ bụ ya nwa bụkwa ọbata osu ọbata obie odogwu n'agha ọha ndị ike ihe niile a na-etu onye nwe anyị nwa mmụọ ọha aha ọbụla sọrọ gị kpọọ n'ala igbo ahụ ọ sị na ọ bụ aha ya ndị ọzọ mara ihe kpọrọ maka ndị ga-aga chọwa akarị ka chọọ ha ga-eme chọwa ihe ha na ihe ọzọ na mebi na adịghị ma ha ga-abụ mana onye nwe anyị na-agwa gị na aha mmụọ ala igbo niile ahụ ihe niile ahụ ị hụrụ aha mmụọ ahụ bụ aha ya ha bụ mmụọ dị nsọ ọ bụrụ mmụọ ọjọọ na-enwe otu ya ga-esi were mmụọ ọjọọ nye anyị maka na ihe ya na-ekwu okwu ya bụ na mmụọ nsọ ahụ that dwells in the land of Igbo bụ mmụọ nsọ that protect the land protect the people na ya bịara n'ọtụtụ ya ya mere ị ma e nwere mgbe o kwuru ihe gbasara movie ọ bụrụ na a ga-eme ha ga-achọpụta ihe ha mere n'ochie na na ihe ka onye nwe anyị si na-alụrụ ha agha n'ala ka ha mara nke bụ eziokwu a sị m onye nwe anyị ya nọnyere anyị ya biko kpuchite anyị na nku ebere ya ogologo ndụ ahụ isi ike na ọdịmma ka anyị na-arịọ wezụgara anyị mmụọ ọjọọ wezụga ajọ mmụọ wezụga ajọ mmadụ ma were mmụọ ọma ya were ike ya yiwe anyị dịka mmụọ ya si dị nọnyere anyị let the holy spirit of god continue to guide us and let that holy spirit of god that have promised us to give us that biafra nation Do whatever he said that the Lord will do for us. That promise that he has promised us to give us that Biafra nation in his hand. Come on. onye nwe anyị na ekele ka ọ dịrị anyị niile na mma ka ọ dịrị anyị mma n'ụtụtụ ka ọ dịrị anyị mma n'ehihie ka ọ dịrị anyị mma n'anyasị ka ọ dịkwara anyị n'ime abalị ka ọ dịrị anyị mma n'eke ka ọ dịrị anyị n'orie ka ọ dịrị anyị n'afọ ka ọ dịrị anyị na nkwọ ụbọchị niile nke ndụ ana m asị amara nke onye nwe anyị ka ọ dakwasị anyị niile let his anointing continue to flow on us